bụ onye n'afa ndị nze ọ bịa walụ ji bịa ka anyị waa ji ka anyị waa ji ka anyị wee waa ji biko ndị na nka na ebe a ji a na-achọkwa n'ịwa taa ebe ka adaji ugo nọ ọ nọkwa nso chọpụkwana adaji ugo bịa nụ nne biko oke onye nọ ebe a shama anọ izuru nso shama apụkwana oke echọ na ọpụọna oke buru ji a dobere m ebe a Em, biko ana m ayọ ndị na nka na onye isi nze be anyị ha ndị odegwu ndị mechara ihe n'ụwa nwoke atụghị n'ụjọ nwaanyị atụghị n'ụjọ negide anyị anya neche anyị anya na be igwe chọọ iwere oke anyị anyị ya na-achị ka na-achị oke anyị anata mgbe ọ sụrụ bịawa bịawa na onye tụfuru anyị na-atụfu onye mmadụ biko anyị ga-awa ji a mmanwụ ya n'afa anyị ji awụ m onye na nka aga m awa ya n'afa chọọchị chọọchị mụ buru ibu o luo mgbe m nwee kesi chọọchị gbasasịa mana onye ọdịna ịma wụ ya so taa ka m na-ekpebi ekpere na chọọchị ma n'obodo niile ọ nọ na ha ga na-aga n'iru ndị obodo ndị a ka m ga-akpọ afa ka ha bịa na-ewere ji chukwu biko gọziela anyị ji a mụ na ndị nze ga na-afụ ee ha na-akwanyere m ugwu m na-akwanyere ha maka ibe na ya eme ha anyị ewepụrụ na nka isi nze ọzụwa ya achọ ka anyị wepụtara ha na anyị enwe nne ya ee o nwekwu onye ga-anaghị anyị anaghị onye sizikwa na ọ ya anaghị ọbịa ya pụkwube gọọmenti gọọmenti lụkwa bụrụ na anyị ekpebiri ya etu esi ekpebi anụkwanụ ibe kwuru onye na-awa ee biko abaghị ayọ na-ekpe ekpere na-awa ji a n'afa nke nna na nke ọkpara o n'ike nke mmụọ nsọ Aro tiwa anya gburugburu wee na-awa ji ebe m malitere ụbọchị m niile mgbe m dị ndụ ọ ndị emekuku mere nke m wụrụ mmadụ awa ji n'afa ndị Imo steeti waa ji n'afa ndị ụmụahịa sị na ya adịrị ha mma

wachi n'ọmalenu wee wachi n'obodo m bụ nanka nnukwu obodo obodo chineke ji gọzi mmadụ niile nye ndị niile a na-agba afọ ọnwa ya nwere enyemaka ezi chineke anyị ya gọziela anyị ji a e rie ya erite ndụ arụ isi ike na ọdịmma ọganihu ga-adị onye ọrụ n'ebe a si na ihe ọma ga-emere anyị site n'afa nwa gị jizọs kraịst bụ onye nwe anyị onye ime eluigwe ana m enye gị ekene n'ụbọchị taata etu anyị si gbakọwa n'obi mba a na-abala agụ na-eme mmemme iri ji ọfụ n'ụbọchị taata wee na-asị na mmemme iri ji ọfụ a na-eme n'ụbọchị taata na ọ ya-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ji a e wepụtara n'ihu anyị ka a waa taata nwoke ya erie ya erite ndụ nwaanyị ya erie ya erite ndụ ụmụaka ya erie ya erite ndụ olu na igbo gbakọrọ ebe a n'ụbọchị taata ya erie ya erite ndụ ada ya eyi ha mee ya n'ahụ ha ala ahụ nke ahọ a amaka na nke ahọ ọzọ na-abịa na ya akachacha mma ọkpa nwoke jiri bịa ebe a ọ ya-eji ya naa ọkpa nwaanyị jiri bịa ebe a ọ ya-eji ya naa oke mmụọ oke mmadụ ya akwụrụ ya n'ezi chineke wee na-ayọ gị sị gị biko mmemme a niile a na-eme ebe a ka o wepụlụ anyị ọnwụnwa nwoke ọnwụnwa nwaanyị onye ọbụla riri ya ya erite ogologo ndụ rite ahụ isi ike na biko ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ gị kwee na ị ya-emezuru anyị site na jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen.